jidi kira n'a ka so donko bɛɛ lajɛlen kan aw ni ne ala taala k'an bɛɛ lajɛlen nafa ni alakira bonya n'a barika ye diɲɛ fan lahara kan ale de ko a ka kuma sanumaw kɔnɔ ko dɔnni yɛrɛ ko ɲininkali k'o ye dɔnni tilancɛ an ka foli bɛ an lamɛnbagajɛkulu bɛɛ lajɛlen mali kɔnɔ mali kɔ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ an n'an ka imam bɛ ɲɔgɔn bolo imam sulemani yusuf tarawele docteur ale bɛ dinɛ baara sira kan halisa a taara eh, misiri dayɛlɛ la an b'a fɔ ala ka segin n'a ɲuman ye ka n'a yɛrɛ ɲuman sɔrɔ hɛrɛ la an ka foli b'a n'a ka denbayaw bɛɛ lajɛlen n'o tɛmɛna ka bɔ yen mama an b'a dɔn fɛnba dɔ a kun fiɲɛ dalen bɛ an kan ni ala ka jɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'a don an garijɛgɛ la n'o ye sunkaloba in ye an bɛ sunkalo makɔnɔ de kɔnɔ ɔ y'a ye sunkalo la i bɛ t'a sɔrɔ mɔgɔw ka nafila seliw ka ca ɔ seli yɛrɛ a ɲɛdɔn ko ɲuman man ca mɔgɔw fɛ donc fɛn min yɛrɛ wajibiyalen b'i kan fɔlɔ n'o ye seli o kɛcogo ɲuman an b'a fɛ i k'i da don o de la fɛn min bɛ seli ɲɛ fɛn min bɛ seli tiɲɛ yanni an k'an ta kɛ tenturu ka wuli ye ten nafilaba seliw ye ten fo an k'a dɔn seli yɛrɛ a ka kɛnɛya a kɛnɛya yɛrɛ tɛ se ka taa min kɔ

i b'a sɔrɔ baara tɛ ɲɛ i bolo o de kama n'i ye seli yɛrɛ ta k'a lajɛ ale ye bato de ye bato min n'a kafolen don kumakanw ani waleyaw la minnu dɔnnen don sabula seli bɛ dayɛlɛ ni allahu akbar ye a bɛ tiimɛ ni k'a dafa ni salamubila ye n'o ye assalamu alaikum o de kama jabir ale b'a lakali an ye ko alakira sallallahu alaihi wasallam a ko

a ko al ahadu alladhi baynana wa baynahum layidu min bɛ anw n'u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ o ye seli in de ye faman tarakaha maa o maa ni e ye seli to yen fakad kafar k'o tigilama kafiriyara o de la an b'a dɔn o la k'a fɔ tiɲɛ na seli in yɛrɛ ye fɛn bɛɛ de ye o de kama umaru bin al-khattab radiyallahu an kuma min na n'a sɔgɔra ni muru ye dumuni bɛ ka bɔ kɔnɔbara in fɛ cogo min joli bɛ ka bɔ ten u ko umaru ma asɔla asɔla ɛ silamɛw ɲɛmɔgɔ seli seli sabula i sɔgɔra k'i to sɔgɔmada seli la i ma seli in kɛ kuma min na ni umar seginna a yɛrɛ ma k'a fɔ kirin bɔra a kunna umar minnu kun bɛ ka seliko fɔ a ye a y'u barikada a sɔrɔla k'a fɔ ale umaru bɛ min dɔn la haza fil islam liman taraka sɔla ɲinyɔrɔ tɛ maa si ye silamɛya in kɔnɔ madama n'i ye seli to yen ɔ an dun bɛ ka ɲinyɔrɔba dɔ de magɛn n'o ye sunkalo ye ɔ ni maa min ye seli to yen i k'a dɔn sunkalo a nafa foyi de t'i kan wa ɲinyɔrɔ t'i bolo a la o de kama sahaba bɛɛ lajɛlen bɛnna a kan abdulahi bun shiqiqi ye min lakale sahaba bɛɛ n'o ye alakira ka sahabaw ye olu si kun tɛ a ye fɛn dɔ ye k'o toli bɛ adamaden kafiriya silamɛya kɔnɔ fo n'a kɛra seli dɔrɔn ye o kuma tirimizi bɛ nin kumakan in lakale o de kama o seli in ale de ye juru ye adamaden ni a dabama cɛ o seli ale de bɛ limaniya o faamuyaw ɲɛnamaya adamaden dusukun kɔnɔ ni seli ye adamaden hakili bɛ jigin ala la sabula k'a daminɛ seli daminɛ fo a laban a bɛɛ ye ala de ye n'o seli kelen ye adamaden hakili bɛ jigin lahara don na n'i bɛ ka fatiya kalan i b'a fɔ maliki yawmi din ni o seli kelen ye i hakili bɛ jigin alakira la sallallahu alayhi wa sallam n'i bɛ ka tashahudu kalan i b'a fɔ assalamu alayka ayyuhan nabi o kuma silamɛya jɔsen min kɔnna seli ɲɛ n'o ye la ilaha illallah muhammadun rasulullah an t'o kumakan in tiɲɛtigiya e bolo abadan madama n'i ma seli o kuma silamɛya jɔsen tɔ minnu bɛ seli kɔfɛ n'o de ye jaka sun hiji ninnu fɛnɛ tɛ minɛ n'i ma seli o de kama an bɛ alakira ka hadisa dɔ ye karamɔgɔw bɛ min lakali an ye alakira b'a fɔ asolatu imadu din ko seli yɛrɛ de ye diinɛ cɛkolo ye nka k'a sɔrɔ seli man bon ka tɛmɛ silamɛya jɔsen bɛɛ kan shahadateyini ka bon ni a ye nka mun kama ale kɛra cɛkolo ye sabula min ka bon n'a ye an t'o tiɲɛtigiya n'i m'a kɛ a ka bon ni min ye o tɛ minɛ n'i m'a kɛ o de kama seli de kɛra silamɛya cɛkolo ye ni maa min ye seli in jɔ ko diinɛ baara tɔ bɛɛ ka nɔgɔ i ma nka ni maa min ye seli yɛgɛ bɛ k'a kɛ bolo kɔfɛfɛn ye o tuma ko silamɛya baara tɔ si tɛ e bolo da la o de kama o seli in ale de ye silamɛya jɔsen filanan ye min bɛ jɔsen fɔlɔ tiɲɛtigiya sɔmi ani baara la o tuma silamɛya jɔsen tɔ fɛn o fɛn bɛ na a kɔfɛ a bɛɛ lajɛlen gulonnen don ale kɛcogo ɲuman na o de kama an k'an cɛsiri k'an ka seli kɛcogow ɲɛɲini karamɔgɔ jɔlenw bolo yanni sunkalo cɛ sabula kaloba don min sinnen don an ma alahu taala dun tɛ maa si ka sun minɛ ka sɔrɔ e mako tɛ seli la i t'i ka seli kɛcogo dɔn an bɛ alahu deli ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma o tuma ni maa min bɛ walawalali wɛrɛ fɛ an ka sariya gafa dɔ bɛ yen o de ye silisilatu allah arrasul al islam n'i ye nin kɔnɔna lajɛ i bɛ faamuyali caman sɔrɔ a la i komi fiku sunna fana bɛ na ni a jidili ye cogo min i komi tirimizi hakim mustadrak olu bɛ na ni hadisa ninnu fana ye cogo min an bɛ allahu deli faamuyaliko ɲuman ala k'a di an n'an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen ma n'o bɔra imam seli yɛrɛ jɔsen dɔw de b'a la ni jɔsen b'a la jɔsen joli de b'a la
alihamdulilahi rabil alamin n'i ye seli ta k'a lajɛ nɔngɔnw b'a la n'an b'a fɔ jɔsenw dɔw b'a fɔ faridaw dɔw b'a fɔ a wajibimafɛnw ɔ seli nɔngɔn n'i y'a ta k'a lajɛ an ka sariya gafaw bɛ kuma a kan dɔw b'a kɛ nɔngɔn tan ani wɔɔrɔ dɔw b'a kɛ nɔngɔn tan ani duuru dɔw b'a kɛ nɔngɔn tan ani naani dɔw b'a kɛ nɔngɔn tan ani saba dɔw b'a kɛ nɔngɔn tan ani fila nka tan ni fila ni tan ni wɔɔrɔ in a bɛɛ ye kelen ye nka dɔw bɛ kelen de ci k'o kɛ fila ye dɔw b'o fila fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ kelen ye nka jatew de ka ca ni ɲɔgɔn ye nka a yɛrɛ jati bɛɛ ye kelen ye jidi t'a si kan nagasi t'a si kan a bɛɛ hakɛ ye kelen ye ɔ an bɛ tan ni fila in ta irishadu salik ale bɛ seli nɔnkɔn n'o ye seli farida ye ale b'a kɛ tan ani fila o tan ni fila in a fɔlɔ o de ye i ka ŋaniya ta ŋaniya in ale ni alahu akubaru fɛnɛ ka nɔrɔ ɲɔgɔn na nka ko ni maa min ye ŋaniya ta ka sanga jan kɛ ka sɔrɔ ka takbiratul ihram kɛ n'o ye alahu akbaru ye ko a tɛ wasa kɛ i bɛ ŋaniya ta yɔrɔ min i bɛ alahu akbaru kɛrun o yɔrɔ la ɔ a b'o cogo la ko maa min fɛnɛ ni e ye ŋaniya ta alahu akbaru fililen kɔfɛ e ye takbiratul ihram fɔlɔ de kɛ ka sɔrɔ ka ŋaniya ta ko n'o kɛra k'e ka seli fɛnɛ tiɲɛnen don o kɔrɔ ye e ye seli kali a kun kan ŋaniya fɔlɔ de bɛ ta